Dia daoibh, a pháistí, seo fadhb na seachtaine don tseachtain seo. An rud atá mé ag dul a dhéanamh ná léifidh mé seo ansin thig liom é a mhíniú daoibh. So is é teideal an ceann seo ná Nathracha agus Dréimirí. Tá do chuntar ar a ceathair. Caitheann tú dísle dhá uair agus stopann tú ar a sé. So, seo muid ar a ceathair, seo ar chnaipe buí. Táimse ag dul dísle a chaitheamh dhá uair agus seo an uimhir ar a stopfaidh muid. Cad é na huimhreacha éagsúla a d'fhéadfá a rolladh? So an rud a chaithfidh muid a dhéanamh ná na dóigheanna difriúla gur féidir linn seo dísle a chaitheamh dhá uair le stop ar sé a aimsiú. So an chéad rud a chaithfidh muid smaoineamh faoi ná cad é na huimhreacha atá ar ghnáthdhísle? Ar dhísle tá na huimhreacha haon, dó, trí, ceathair, cúig nó sé ann. So sin na huimhreacha a chaithfidh muid a úsáid. So, an chéad rud atá mé ag dul a dhéanamh ná tá mé ag ligint go bhfuil mé ag caitheamh dísle dhá uair. Agus na huimhreacha a fhaighim ná trí agus a sé. Tá mé ag dul saighead beag a tharraingt. Anois, an rud a chaithfidh mé a dhéanamh ná tá mé ag dul triail a bhaint as na huimhreacha seo ar mo chlár le fáil amach cén uimhir a stopaim air. So, táim ag toiseacht ar a ceathair mar sin an áit a bhfuil mo chnaipe. An chéad uair ar chaith mé dísle, fuair mé trí, so déanfaidh mé haon, dó, trí. Ansin an darna uair a chaith mé an dísle fuair mé a sé so déanfaidh mé haon, dó, trí, ceathair, cúig, sé. Tá mé anseo anois ar uimhir a trí déag so scríobhfaidh mé sin síos. So tá mé ar a trí déag ach ba mhaith leis an cheist go mbeidh mé ar uimhir a sé. Níl mé ar uimhir a sé so déanfaidh mé X beag anseo. Anois níor oibir an ceann sin, so caithfidh mé mo dhísle a chaitheamh dhá uair eile. Anois táim ag ligint gur chaith mé é uair amháin agus fuair mé a dó, ansin an darna uair a chaithimse é faighimse a trí. So rachaidh mé ar ais chuig mo chluiche agus bainfidh mé triail as na huimhreacha seo. So tá mé ar a ceathair, Agus déanfaidh mé dhá léim ar dtús, haon, dó. Anois, tá mé ar uimhir a sé anseo, ach sin an chéad uair ar chaith mé an dísle. Caithfidh mé é a chaitheamh dhá uair, so leanfaidh mé ar aghaidh. An darna uair ar chaith mé é, fuair mé trí, so déanfaidh mé haon, dó, trí. Tá mé ar ceann an nathair anseo, so caithfidh mé dul síos chuig a ruball, agus stop mé anois ar uimhir a dó, so scríobhfaidh mé sin síos.

So glacfaidh mé sé gcéim. haon, dó, trí, ceathair, cúig, sé. Ansin faighimse ceathair. So haon, dó, trí, ceathair. Tá mé ar ceann an nathair seo so caithfidh mé dul síos. Anois, stop mé ar uimhir a sé, scríobhfaidh mé sin síos. Sin an uimhir ba mhaith liom a bheith air so dhéanfaidh mé tic. D'aimsigh mé dóigh amháin le stop ar sé nuair a chaithimse sé agus a ceathair. Beidh oraibh dóigheanna eile a aimsiú anois le stop ar 6 i ndiaidh daoibh dísle a chaitheamh dhá uair.